ndị be anyị daalụkwanụ ọ wụ m bụ nwanne unu nwaanyị Chukwunọnso igbo kwenu igbo kwenu kwezuonụ ihe onyonyo m nke taa wụ gbasara nwa amadi a na-akpọ Blord o tebe aka m ka nụrụ maka nwa amadi ahụ o nwere ihe anyị ga-amụta ihe abụọ ma ọ wụ atọ anyị ga-amụta n'ebe nwa amadi ahụ nọ onye a na-agwa gị a na-akpọ Blord ezigbo aha ya wụ Linus Williams Ifejika a mụrụ ya na Ebenebe ọ wụ onye Ebenebe Ọka ndị Ebenebe Ọka kwezuonụ ị wụ onye Ebenebe biko denye na comment section nwa amadi a dị afọ iri abụọ na isii mana o nwere ego dịka nsị ọbọgwụ a na-asị na chineke mmadụ bọtara ya bread chineke bọtara ya bread n'obere mgbe ọ ka dị afọ iri na asaa ka ọ hapụrụ be nna ya pụọ biri nnọọ ị ma biri n'onwe ya biri naanị ya bido na-agba mbọ na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike tutu ya nweta admission na ụlọ akwụkwọ dị ogo ọ bịara jeje mụọ ka e si eme emezi phone na ụmụ ihe ndị a gasị ihe ndị ọzọ gasị mụọ ka e si emezi ya ihe ndị ahụ nke ọ nọ na-eme wee na-enwetatụ ego o ji enyere onwe ya aka na ụlọ akwụkwọ mgbe ọ na-emezi ihe ndị ahụ ọ bịara mata maka crypto ama m ihe m ga-ekwu na igbo crypto ụmụ mana ndị na-azụ crypto ma ndị na-azụ bitcoin all those things ya nwa wụ ihe a na Blord ha na-akpọ ya wụ bitcoin lord ihe a ga-amụta n'aka nwa amadi a wụ isi n'ụlọ mara mma pụwa ama i nwee company ma i nwere ahịa ebe ị na-azụ ahịa ebe ọ dị ukwuu mee n'isi company gị na be gị na be unu be unu ebe a mụrụ gị gọọmenti steeti gị ga-ama mkpa ị bara ha ga-abịa inye gị ụtụ isi nke ndị oyibo na-akpọ tax ha ga-ama ka ha ga-esi mee nke a maka na ha ma na na i wetara ọrụ Ị ga-enye ndị mmadụ ọrụ, ụlọ ọrụ gị ahụ ga-eme ka ndị mmadụ nwee ọrụ. Bitcoin Group of Companies nwere narị abụọ that's 200 people ị nwere ike ịsị na o hiri nne o nwe ndị na-enwe 1000 nke a nke a mana a bịa n'ime 200 ahụ ndị o nyere ọrụ kacha na ụmụ nwanyị ọ sị na ụmụ nwanyị na-agba mbọ na ụmụ nwanyị dị ike ọrụ ha na-arụ nnọọ ọrụ site n'ime ala obi ha enweghị ihe side distraction ma ọ bụ ndị oyibo ga-edistract ha n'ọrụ ihe ọzọ unu ga-amụta na ndụ nwa amadi a ego ya wụ ego kwụ ọtọ ndị mmadụ na-akpọka ndị anambra na-akpụka ndị anambra n'ọnụ ndị anambra ha na-agwọ ọgwụ ha na-eme nke a ma gịnị ma ihe ndị ọzọ mana nwa amadi a ndị efcc bịa bịa nwụrụ ya ka ha nwụchara ya ha bịa nyochacha hụ na na aka ya mee gịnị kwụ ọtọ na ego ya na ọ kpatara ya n'ụzọ dị mma ọ wụ ọ na-eme ihe yahoo yahoo ọ nakwa na-eme ihe fraud ya nwa kpọpụrụ ndị efcc n'ụlọ ikpe merie ha maka na mgbe ahụ ha jidere ya ha jichiri moto ya ekweghị ahapụrụ ya moto ya a bịa hapụrụ ya ofu abụọ ndị ọzọ ekweghị asị ya ngwa ka anyị gaa n'ụlọ ikpe maka na gịnị obi kara ya ọ ma na aka ya kwụ ọtọ o nwere ihe ọzọ ị ma na onyinye a sị na otu a ka aka dị i mepe aka gị otu a ngozi ga na-abata otu a i mepe aka otu a wụ ị na-enye ọ na-enye ndị mmadụ ọ na-enyere ndị mmadụ aka ọ na-akwụrụ ndị mmadụ school fees ọ na-enye ha scholarship ihe ndị a wụ ihe na-eri ego ya ọ naghị aṅụ mmanya ọ naghị aga n'ụlọ oriri na nkwari ya iji gwa gị na nwa amadi a wụ nwa amadi nwere akọ na uche ọ naghị aga ebe mkpọtụ na-eme ị mago a ga-agụwa agụwa ga-agụta mmadụ one na-eme ka ya nwere ego na ka afọ ya afọ dị ha nwere ego n'obere ahụ hapụ ịna-ebi ndụ dị aṅaa but ya nwa na onwe ya mana ya nwa na onwe ya kpakọrọ onwe ya ọnụ ọ mụgoriri nwa sef ọ nụgo nwaanyị ọ nụrụ nwaanyị mgbe ọ dị afọ iri abụọ na otu mụọ nwa mgbe ọ dị iri abụọ na abụọ ya bụ iji gwa gị na ọ bụ nwa amadi anya ruru ala anya adịghị ya n'ezi ya na ihe anyị ga-amụta wụ bido n'ụlọ mara mma pụwawa i nweta company pụwa ama i nweta i nwere company hiwe ya na be na be unu ọ bụrụ nke ị ga-eje hiwe ya na ị mago n'otu imi na anya dị obodo anyị bụ naijiria ọ bụghị ihe niile ka a ga-akọrọ gị hiwe ya na be unu kwụwa aka gị ọtọ ị na-emesapụ aka otu a ka ọ ga-esi na-abata unu ọ wụ unu na-anụ maka jetpay billpoint ọ ihe ndị a ihe a wụcha app ndị o nwere a na-eji azụ azụ bitcoin na-erekwa bitcoin ya na ihe gbasara ya juru m n'afọ m sị ka m kọọrọ unu ka unu marakwa maka ya ọ bụrụ ndị na-azụ ahịa bitcoin ka unu tinyekwa anya na ị na-eji app ya wee na-eme maka na ọ na-enwetakwa ego ahụ ọ na-enyekwa ndị ogbenye na-enyere ndị ogbenye aka ya wụ ebe a ka m ga-eweta akụkọ nke taa na njedebe daalụ maka ile ihe onyonyo a biko unu nyere anyị aka wee na-atụsa ihe onyonyo a